Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo ina soláthraítear léargais faoin gcaoi inar féidir le hoidí bunscoile cur leis an obair sna hionaid luathfhoghlama agus cúraim chun comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn agus chun tacaíocht a thabhairt d'ionchuimsiú leanaí óga sa chóras bunoideachais. Tugtar taighde san áireamh leis na léargais seo agus tarraingítear ar thorthaí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama chomh maith leis an treoir a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle go léir a sholáthraítear sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte phoiblí atá i réim sna suíomhanna oideachasúla. Cuireann curriculum na bunscoile le heispéiris leanaí ar Aistear, creat curriculum na luath-óige. Is curriculum leathan é curriculum na bunscoile agus tairgeann sé rogha le roghnú agus le seicheamhú ábhair. Díríonn sé freisin ar riachtanais forbartha leanaí. Cinntíonn sé seo leis go bhfuil sé oiriúnaithe d'éagsúlacht imthosca agus eispéiris leanaí. Tacaíonn sé sin le hionchuimsiú agus i rannpháirtíocht bhríoch agus comhionannas deiseanna do gach leanbh, beag beann ar a n-inscne, creideamh, cultúr, cumas, aois, eitneachas nó cúlra teaghlaigh. De réir mar a aistríonn leanaí óga ó shuíomhanna luathfhoghlama agus cúraim chuig an mbunscoil, Bíonn sé fíor-thairbheach d'oidí am a thógaint chun na tuairiscí trasdula Mo Scéal a sholáthraíonn na cleachtóirí luath-óige a léamh. Cuidíonn an tuairisc san le hoidí chun tuiscint a fháil ar spéiseanna, láidreachtaí, riachtanais agus claontaí foghlama na leanaí. Cuideoidh comhráite gairmiúla le cleachtóirí roimh agus tar éis trasdul na leanaí chun riachtanais agus spéiseanna aonair a aithint agus chun freastal orthu. Tabhair am do leanaí aithne a chur ort agus ar na leanaí eile. Tabhair deiseanna nua súgartha agus foghlaim dóibh de réir a chéile i dtimpeallacht na scoile. taobh istigh agus taobh amuigh araon. Déan súgradh taobh leis na leanaí chun aithne a chur ar an gcineál súgartha a thaitníonn leo agus nach dtaitníonn leo. Cuideoidh sé seo leat féinmheas dearfach a chur chun cinn. Déanfaimid iniúchadh anois ar conas is féidir le hullmhú timpeallacht fhoghlama tarraingteach fáilteach, comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn agus tacú le hionchuimsiú leanaí óga sa chóras bunoideachais. Cuideoidh sé sin le gach leanbh chun féiniúlacht agus muintearas a bhrath sa seomra ranga. Sna suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, bíonn taithí ag na páistí ar thimpeallachtaí foghlama atá tarraingteach, suimiúil agus leagtha amach go han-mhaith le spásanna teolaí compordacha iontu. Feictear limistéir inspéise sainiúla go háirithe sna timpeallachtaí foghlama ar minic iad a bheith saincheaptha do leasanna leanaí, agus áirítear leo go leor ábhair nádúrtha agus neamhiata arb inrochtana do gach leanbh iad. Is minic a dhéantar macasamhlú an tsoláthair sin sna timpeallachtaí foghlama do naíonáin. B'fhearr go soláthrófaí deiseanna sa timpeallacht do leanaí chun bogadh, taiscéalaíocht agus smaointeoireacht a dhéanamh, chun bheith cruthaitheach agus chun forás a dhéanamh ina bhfoghlaim. Is féidir ábhair a léiríonn spéiseanna na leanaí a chur leis an timpeallacht go tuisceanach. Cuireann siad san chun cinn an cruthaitheacht, an smaointeoireacht agus scileanna fuascailte fadhbanna, an fhiosracht, an triail agus an súgradh neamhiata. Ba chóir go mbeadh acmhainní lena n-áireofaí ábhair nádúrtha de réir mar is féidir, inrochtana do gach leanbh, lena n-áireofaí na leanaí úd le míchumais an oiread agus is féidir. Is cuidiú mór chun na críche sin seilfeanna ísle a bheith ann le haghaidh stórála. Is féidir boscaí trealaimh a lipéadú ach leas a bhaint as pictiúir nó grianghraif. De réir mar a théann na leanaí chun cinn, b'fhéidir go mbeidh siad in ann focail a bhaineann leis an trealamh a léamh. Ar aghaidh linn anois chun machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le taispeántais agus acmhainní seomra ranga tacú i gceart le féiniúlacht agus muintearas na leanaí. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ardchaighdeáin, baineann cleachtóirí leas as taispeántais grianghraf agus amhairc cosúil le 'Maidir Liomsa' agus 'Ballaí Teaghlaigh' chun féiniúlacht leanaí a cheiliúradh. Is féidir leis na taispeántais sin ceiliúradh a dhéanamh chomh maith ar dhaoine lena mbaineann suntas speisialta dóibh san, lena n-áirítear a bpeataí, chomh maith lena n-iarrachtaí agus gnóthachtálacha. Is leis na taispeántais sin a spreagtar fiosracht nádúrtha leanaí maidir le cosúlachtaí agus éagsúlachtaí sna struchtúir teaghlaigh. Is minic a mhacasamhlaítear na cuir chuige san sna bunscoileanna. Tugtar spreagadh sa churriculum bunscoile d'oidí chun dul i ngleic le seomraí ranga ilteangacha agus foghlaim agus feasacht mhéadaithe faoi theanga a chothú do gach leanbh. Trí leabhair atá scríofa sa chéad teanga a labhraítear i dtithe na leanaí a áireamh i leabharlann an tseomra ranga, is féidir leis an oide teangacha baile na leanaí a cheiliúradh, a chur chun cinn agus a luacháil. Is féidir le hoidí focail, rainn nó amhráin thábhachtacha a fhoghlaim agus a chur ar taispeáint freisin i dteangacha eile seachas ceann na scoile. Is féidir le hoidí cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí chun faisnéis, acmhainní, amhairc agus earraí a chomhroinnt óna gcultúr, cúlra agus traidisiún. agus is féidir le hoidí tuismitheoirí agus seantuismitheoirí a spreagadh chun a bheith páirteach sa scoil ar bhealaí éagsúla agus ar luas oiriúnach dóibh féin. Aithníonn cigirí luach na leabhar agus na n-acmhainní ina gcuirtear in amhras na steiréitíopaí inscne traidisiúnta agus acmhainní ina léirítear go cruinn an éagsúlacht chultúrtha agus eitneach. D'fhéadfaí puzail, póstaeir, bábóga agus earraí fíorshaoil a áireamh leo ansan. Is trí uirlisí cócaireachta agus itheacháin a chur isteach sa chúinne bhaile lena léirítear na cinn in úsáid i mbaile na leanaí ar féidir leis an oide tacaíocht a thabhairt do thuiscint ar an éagsúlacht chultúrtha. Bíonn an dea-chleachtas sin chomh luachmhar céanna taobh istigh de sheomra ranga na naíonán. Meabhraítear dúinn in Oideachas Idirchultúrtha sa Bhunscoil, Treoirlínte, go gcuidíonn sé sin le leanaí tuiscint a fháil gur saibhriú dúinn go léir é an leithéid sin le saol an duine. Déanaimis machnamh anois ar an gcaoi ar féidir le hoidí tacú leis an gcomhionannas, an éagsúlacht, an ionchuimsiú agus an fheasacht ar dhaoine eile. Is minic a mholann na cigirí úsáid tacaí amhairc agus éisteachta cosúil le tráthchláir agus sceidil phictiúrtha, roghchláir, cloigíní agus cloig chun tacú leis na leanaí go léir chun tuiscint a fháil ar an ngnáthamh laethúil sa seomra ranga. Beidh tacaíocht de dhíth ar líon beag leanaí chun nascadh lena gcomhleacaithe agus chun a bheith mar chuid d'imeachtaí spraíúla. Is trí shúgradh a dhéanamh in aice leis an leanbh ar féidir leat súil a chaitheamh ar a bhfuil ar siúl ag leanaí eile agus smaointe a mholadh, mar shampla, Tá na leanaí sa ghruagaire, d'fhéadfaimis coinne a chur in áirithe freisin! nó Féachaigí, tá Ben agus Ali agus ag cócaráil an dinnéir, feicimis an féidir linn cuidiú leo! Cabhraíonn ionchais shoiléire maidir le hiompar agus tascanna le comhsheasmhacht agus intuarthacht a chur chun cinn do leanaí. Beidh sé tábhachtach tacar rialacha seomra ranga a fhorbairt i gcomhar leis na leanaí féin chun comhthuiscint a chruthú faoin gcaoi ina mbainistíonn siad iad féin agus ina n-idirghníomhaíonn siad lena chéile ar bhealach a thacaíonn le hionchuimsiú na leanaí go léir. B'fhéidir nach dtuigfidh roinnt leanaí an cineál iompair a bhfuil ag teastáil uathu. Dá bhrí sin, caithfear rialacha a theagasc agus a threisiú go follasach trí le leideanna amhairc a úsáid. Is féidir le hoidí cuidiú chun coimhlint a laghdú ach na rialacha maidir le sealaíocht a mhíniú go soiléir. Is féidir leat cuidiú le leanaí a bheith ionbháúil freisin trí spreagadh a thabhairt dóibh súil a chaitheamh ar chúrsaí ó shúile an linbh eile. Cuideoidh comhráite rialta leis na leanaí leatsa chun timpeallacht foghlama a chruthú ina gcuidítear le leanaí a bheith compordach leis an éagsúlacht idir dhaoine agus cuideoidh siad leo chun machnamh criticiúil a dhéanamh ar éagsúlacht agus claonadh. Bíonn sé ríthábhachtach go dtugtar eiseamláir d'idirghníomhaithe dearfacha. Nuair a thagann an choimhlint aníos, seachain iarracht a dhéanamh an fhadhb a fhuascailt ar son na leanaí. Glac céim chun cúil agus tabhair spreagadh do na leanaí aitheantas a thabhairt do chásanna deacra, seasamh suas dóibh féin agus dá chéile sna cásanna seo agus chun coimhlintí a réiteach dóibh féin. agus tacaíocht agus straitéisí eiseamláireacha réitigh coimhlinte a thabhairt dóibh de réir mar is gá. Is minic a chuireann na leanaí ionadh orainn lena gcumas réiteach fadhbanna. Is gné láidir den chleachtas ionchuimsitheach san oideachas luath-óige í an fhoghlaim atá múnlaithe leis spéiseanna an linbh féin. Is minic a chuireann cigirí síos ar an gcaoi ina léirítear meas do ghlór an linbh nuair a bhíonn an deis acu labhairt faoina n-aistear féin agus tionchar a fheidhmiú air sin le linn comhráite neamhfhoirmiúla nó comhráite grúpa pleanálta. Breathnaíonn cleachtóirí ar bhearta nó ar leideanna neamhlabhartha na leanaí lena nglór a ghabháil. Bíonn an bhreathnóireacht ar leideanna neamhlabhartha ríthairbheach nuair a thacaítear le leanaí nach mbeadh an chumarsáid labhartha acu go fóill nó nach bhfuil a dteanga baile ar an gceann is mó a labhraítear sa suíomh. Is trí chead a thabhairt do leanaí a gcinntí féin a dhéanamh, lena n-áirítear rogha a thairiscint faoin méid a fhoghlaimíonn siad, ar féidir le hOide tacaíocht a thabhairt d'inspreagadh, muinín, folláine agus meon foghlama dearfach na leanaí. Tuigeann na leanaí go léireofar meas ar a nguth, go n-éistfear lena dtuairimí agus go gcuirtear luach lena spéiseanna agus go ngníomhaítear orthu sa seomra ranga. Is minic a mhionsonraíonn cigirí an chaoi ina léirmhíníonn cleachtóirí léiriú cruthaitheach leanaí chun aitheantas a thabhairt dá spéiseanna, smaointe agus mothúcháin. D'fhéadfaí é sin a dhéanamh trí ghníomhaíochtaí damhsa, ealaíne agus ceoil. Sa gcás ina bhfeictear cleachtadh ardmholta, is minic a fheiceann cigirí smaointe leanaí á dtras-scríobh ar shamplaí dá marc cruthú, i mbreathnóireachtaí taifeadta agus i bpunanna foghlama traidisiúnta. Is trí éisteacht le guth an linbh agus meas a léiriú dó ar féidir le hoidí cleachtais foghlama a fhorbairt go bríomhar atá tionscanta ag leanaí agus treoraithe ag leanaí. Is féidir leas a bhaint as am ciorcail chun spreagadh a thabhairt do leanaí chun plé a dhéanamh ar a spéiseanna nó ar a smaointe le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama. Cuideoidh na comhphléití sin leat freisin chun tuiscint a fháil ar riachtanais leanaí níos cumasaí agus dúshláin bhreise a phleanáil dóibh san. Bíonn an seomra ranga ionchuimsitheach freagrúil do láidreachtaí agus riachtanais aonair gach linbh agus tacaíonn sé leis an bhfoghlaim do chách. Is leis an gCreat maidir le hOideachas Uilechuimsitheach do Bhunscoileanna a chuirtear leis na treoirlínte chun tacú leis an éagsúlacht, comhionannas agus ionchuimsiú i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim. agus aithnítear go bhfuil an phleanáil le haghaidh riachtanais aonair ina bhunchuid de bheartas scoile uile maidir le hionchuimsiú. Tacaíonn an tSamhail um Rochtain agus Ionchuimsiú nó aim le leanaí le riachtanais bhreise chun rochtain a fháil agus rannpháirt bhríomhar a bheith acu sa chlár cúraim agus oideachais na luath-óige. Cosúil leis an gcontanam tacaíochta sna bunscoileanna ina n-oibrítear cur chuige trí chéime don mheasúnacht agus don idirghabháil, tacaíocht ranga do chách, tacaíocht scoile do roinnt agus tacaíocht scoile móide do roinnt leanaí, feidhmíonn aim ar chontanam a sholáthraíonn sraith tacaíochta uilíochta agus spriocdhírithe thar sheacht leibhéal. Chun tacú le leanbh óg le riachtanais fhíorshuntasacha i suíomh luathfhoghlaim agus cúraim, oibríonn speisialtóir luath-óige aim le ceannairí suímh, le Comhordaitheoir na Ceannaireachta don Ionchuimsiú agus le cleachtóirí luath-óige chun plean saincheaptha aonair a dhréachtú don leanbh. Soláthraítear saintrealamh i roinnt cásanna chun tacú le leanbh óg dá mbainfeadh dúshlán leis an timpeallacht luath-óige agus cúraim ar chúiseanna éagsúla, deacrachtaí soghluaiseachta, íogaireachtaí céadfacha agus deacrachtaí cumarsáide sóisialta. D'fhéadfaí cleachtóirí breise a fhostú chun tacú le leanbh a thuilleadh sa timpeallacht foghlama dá mbainfeadh dúshlán mhór chun bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí foghlama nó le heispéiris foghlama suaimhneacha compordacha a fháil. Chun tacú le comhsheasmhacht eispéiris don leanbh, bíonn sé fíorthábhachtach go mbíonn na múinteoirí ar an eolas faoi láidreachtaí, riachtanais agus sainréimsí spéise an linbh agus go dtuigeann siad na pleananna agus tacaíochtaí AIM a bhí i bhfeidhm sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Sa mhéid agus is féidir, caithfear na tacaíochtaí sin a mhacasamhlú sa seomra ranga Naíonáin Bheaga. Sula dtosódh an leanbh ar an mbunscoil, ba cheart go ndéanfadh an t-oide athbhreithniú ar an bplean saincheaptha aonair maidir le rochtain agus ionchuimsiú leis an gComhordaitheoir Linc agus le heochairdhuine an linbh ón suíomh luathfhoghlama agus cúraim, le tuismitheoirí an linbh agus leis an leanbh féin chomh maith leis na sonraí measúnaithe a ghintear faoin leanbh. Ligfidh sé sin do roinnt ama chun rochtain a dhéanamh ar thacaíochtaí ábhartha cosúil le teicneolaíocht chuiditheach nó le cúntóir sainriachtanais de réir mar a mheasann an t-eagraí sainriachtanais oideachasúil a bheith de dhíth. Tá comhpháirtíochtaí láidre, measúla riachtanach don chleachtas uilechuimsitheach. Cuir aithne ar thuismitheoirí agus cúramóirí an linbh chomh maith trí iarracht faoi leith a dhéanamh labhairt leo go rialta. Is foinse thábhachtach eolais iad tuismitheoirí faoi spéiseanna reatha an linbh. Is maith an rud é go mbeadh cumarsáid rialta agat leo. Sna suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim rí-éifeachtacha agus sna bunscoileanna, tugtar cuireadh do thuismitheoirí chun rannchuidiú go rialta le punann foghlama a linbh, agus forbraítear roinnt foghlama mar thoradh díreach ar eolas ó thuismitheoirí. Cuir i gcás na scéalta ina bhfeictear teacht linbh nua, nó gníomhaíochtaí ealaíona chun ceiliúradh a dhéanamh ar imeacht cultúrtha suntasach. Léiríonn siad cumarsáid éifeachtach idir an suíomh agus an baile. Tacaíonn na gníomhaíochtaí san le braistint ionchuimsithe féiniúlachta agus muintearais. Chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí nach é an Béarla an chéad teanga acu, tugann cigirí faoi deara gur tairbhe é ateangairí a fhostú, nó chun teachtaireachtaí a chur in iúl trí shiombail, íomhánna nó grianghraif. Sna cásanna ina bhfeictear an luathfhoghlaim agus cúram agus an soláthar bunscoile is inchuimsithí, is minic a thugann cigirí faoi deara go bhfuil an suíomh nó an scoil ag croílár an phobail. Glac nóiméad le breathnú ar roinnt samplaí den chaoi ina bhforbraíonn bunscoileanna nasc leis an bpobal áitiúil. Tugann sé sin féiniúlacht agus muintearas láidir do leanaí. Seo liosta d'eolas agus d'acmhainní breise a d'fhéadfadh tacú leat agus tú ag iniúchadh téamaí an chomhionannais, na héagsúlachta agus na hionchuimsitheachta i do scoilse. Mar fhocal scoir, gabhaimid buíochas libh as éisteacht linn. Tá súil go soláthraíonn an seimineár gréasáin seo comhairle cabhrach. Má bhíonn fiosruithe nó moltaí agat, seol ríomhphost chugainn trí leas a bhaint as an seoladh ríomhphoist saintiomanta, insights, fostríoch, info ag education.gov.ie. Gabhaimid fíorbhuíochas leis na bunscoileanna agus leis na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim seo a leanas as a híomhánna áille a roinneadh linn don seimineár gréasáin seo.